Uh, taona lero rg muli pamudzi pano ndi ma shadow mp amene sanachite bwino pa 16 september muna ndi uthenga wanji umene munawubweretsera uh, uh, kwa anthu amene wawa mukumbukira bwino kuti kuno ku southern region tinawina ndi 92 percent ya mavoti choncho uh, tinali ndi ndime yayikulu tinali ndi anthu ambiri amene anatengapo gawo kuti no mavoti amene 92 percent imeneyi ipezeke komanso ngati mukumbukira bwino munthawi imene tinali pa kampeni yokonzekera kuti tikupanga ma primary um, a secretary general athu olemekezeka mkhitho komanso vice president wa chigawo chakumwera kuno olemekezeka mwanamvekha ndine regional governor tinawalonjeza anthu aona kuti after zisankho zonse zikatha kwa amene angaluze tizabweranso pompano ndikukhalirana pamodzi ndikugwirizana kuti tiyendere limodzi popita kusogolo polimbikisa chipani chathu cha dpp so ndichifukwa cha lero tayitanisa anthu amenewa uh, kuwalimbikisa kuti asade nkhawa pamakhala munthu mmodzi owina pa mpikisano wina uliwonse sinonse amene uh, mungawine pamafunika wina awine wina amaluzako so ukaluza sinena kuti ndiwe siwe membala wa chipani ndiwe membalanso wa chipani kachiwiri timazawasikimiziranawo kuti ma constituency amene anthu amayimirira kwabwera wanthu amene awina amene anthu awapasa ntchito kwa 5 years kuti agwire choncho asapereke mpichopicho kwa anthu amene awina chifukwa anthu amene awinawa ali ndi ntchito yayikulu imene ayenera kugwira ku parliament yathu ya dziko la malawi komanso ayenera kuthandizira chipani makamaka ku mbali yotithandizira ku parliament mabilu eh, mavoti ena osiyanasiyana ku parliament kuti ntchito ya leader of the house ikhale yophweka ntchito ya speaker wathu ikhale yophweka pafunika kuti ma MP athu akhale o- ogwirizana komanso pasakhale wina amene ati aziwazunguza mwina ku ma constituency pa nthawi imene iwo ali ku parliament so timazindikisa zimenezo kuti nthawi ino asiye avomereze kuti aluza, amene anawinawo ndi amene ali ku parliament, amene akugwira ntchito pofuna kuti agwire ntchito mwa bwino, choncho sayeneranso kupatsidwa ah, pichopicho ku muzi kumeneko kumene iwo achoka. Nthawi ya kampeni yatha, nthawi ino ndi nthawi ya ntchito yoti tina kugwira ntchito limodzi ndi kupita patsogolo ndi cholinga chimodzi kuti titukule Amalawi, tikwaniritse manifesto ya chipani cha DPP.
akumafunsa ena kunjako kuti kodi ma shadow mp amenewa analuzawa mwayitanitsa ngati amene analuza pa general election pa 16 september kapena amene analuza ku ma primaries amene ndi amene aluza pa general election Ah, amene aluza pa general election ndipo sanaukire chipani kuti anapita kukayima ku- kapena kuukira kupanga mwa mtundu wina koma aluza chifukwa cha ma independent omwe abwera omwe abwera ku parliament omwe tikugwira nawo ntchito omwe atijoyina lero ngati a dpp so okhawa amene ndi amene tayitana pamalo pano kuwayankhula kuti kumuziko awasiye ma independent amene atijoina ife awasiye anthu amene abwera kuzagwira ntchito ndi dpp kuwapasa mpata okwanira kuti atumikire eh, chipanichi ku parliament atumikire profesa arthur peter mutharika ku parliament pofuna kuti mapolise ndi mabilu kapena zonse zochitika mnyumba ya malamulo ziyende bwino pofuna kuti anthu amenewa ku makonstituency kwawo kukhale bata ndi mtendere chifukwa timayendera malipoti ena kuti anthu ena amene anagwa pa general election amapitirizabe kusegula maofesi amapitirizabe uh, kugwira ntchito ngati owina ndiye timawauza kuti ayi nthawi yafika sopano dikirani perekani mpata kwa anthu amene asankhidwa kwa 5 years kuti atumikire chipani cha dpp komanso kutumikira amalawi mwina pamene tikumaliza kucheza kwathu uh, munayankhula kuti uh, kuwalimbitsa mtima amene ma MP amene anagwawa kuti asakhumudwe uh, muwathandiza mwina ena nkumafunsa kuti muwathandiza uh, motani kapena munjira yanji Ndicholinga cha Vice President wathu kuno kumwera olemekezeka a Mwanamvekha, Minister of Finance, kuli ma business ena, kuli ma opita kuma embassy, kuli ma board, kuli zambirimbiri zimene ayenera ah, anthu amene kuthandizidwa mwina kumachita zina ndi zina zimene moyo wawo ungapititse pasogolo chifukwa ah, kupanda kuwayang'anira anthu amenewa ena agulisa nyumba zawo, ena agulisa magalimoto, ena anatenga ngongole mbali zosiyanasiyana choncho ndi udindo wa chipani ndi udindo wa region ndi udindo wa vice president monga amene akhala akufotokozera olemekezeka a vice president olemekezeka mwanamveka kuti no ah, anthu amene tiyenaso kuwayang'anira chifukwa they are part of the family amenewa ndi mbali imodzi ya chipani cha dpp athandizira kuti tipeze 92 percent kuno ku southern region kapena mavoti atuluke monga amene atulukira anthu ake ndi amenewo so sitingakhale chete tiyenera kuwayankhula kuwalimbikisa kuti ulendo ulipo tigwira nawo ntchito mu magawo osiyanasiyana komanso at the same time tionesese kunenako kuti anthu amene awina akulandira ulemu wawo kumudzi pasapezeke wina aliyense amene wagwa kumudzi sanawine pa general election akusokoneza mp amene wawina awapase nthawi iyi ndi yawo ma mp amene awinawo agwire ntchito mtima uli pasi ani nthawi ifika tiyenda mmadera amene mukukonza zina zolakwika chimene tingopempha nchonena kuti tipemphe anthu amene awina kuti inu musachose anthu mmipando chifukwa tikulandiranso malipoti